nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ onye anwụla ma ibe ya efula emere nwa ogwugwu emere nwa Anọsike aha m bụ obere nwaada Vanessa Okonkwo abụ m onye Ukpo nna m bụ ichie Aloy Okonkwo ebe nne m bụ Chioma Okonkwo ha na-enye aka ịhụ na anyị na-amụ ma na-asụtụkwu Igbo n'ụlọ ụmụnne m bụ Kenechukwu Oziọma na Eva Chioma anyị niile so n'otu Fada Peter Igbo Kids International achọrọ m iji ohere ahụ kọrọ ụnụ maka otu Fada Peter Charity Group otu Fada Peter Charity Group otu Fada Peter Charity Group bụ otu ụkọchukwu Fada Peter Muojekwu wubere Fada Peter Muojekwu bụ afọ Osumenyi nke dị n'okpuru ọchịchị Nnewi South na Anambra steeti Fada Peter bụ onye ụkọchukwu Nnewi Diocese dị na Naịjirịa Fada Peter bụ onye ihe gbasara ndị ọzọ na-emetụ ọkachasị ndị ọrụsị ụmụaka enwe nne enwe nna ọ bụ onye ọganihu ndị ntorobịa na ụmụaka na-echu ụra ọ bụkwa onye nkwalite asụsụ na omenala Igbo na-amasị ọ bụ maka ihe ndị a ka o jiri malite otu ndị a kedu ndị bụ Fada Peter Charity Group Fada Peter Charity Group bụ otu atọ na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma ndị mmadụ ha bụ Fada Peter Charity Tennis Tournament Nigeria Fada Peter Organization USA and Fada Peter Sports Foundation Chicago. Fada Peter Charity Tennis Tournament Nigeria. Otu Fada Peter Charity Tennis Tournament Nigeria malitere ihe dịka afọ iri abụọ na otu gara aga na Anambra steeti dị n'ala Nigeria. ọrụ na ihe ha megoro eri afọ iri abụọ na atọ otu a na-ekpokọlọta otu egwuregwu tenis dị na Anambra steeti ọnụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ndị klọbụ ndị a na-enwe nsọkọrịta mpi nke na-ewe ihe dịka ọnwa abụọ maọbụ atọ n'afọ ọbụla ha na-eji ohere akọrọ ha maka mkpa ọ dị iji ngọzi na onyinye Chineke nyere ha nyekwara ndị ha ka mma aka ndị otu Fada Peter nke Naịjirịa na-enyere ndị ọrụsị aka ha na-enyekwa ndị enwe nne enwe nna aka site na inye ha ihe onyinye dị iche iche ha na-enye otu ọbụla nke mkpa ha siri dị ha na-enye ha onyinye ego ihe oriri uwe wheelchairs crutches wee dịrịzia gaba ha na-enye ndị mmadụ ohere ịhụ dọkịta oyibo n'efu ma inyekwa ha ọgwụ n'efu n'afọ ọbụla ha na-enyekwa ndị anya mgbu mgbu anya ịdị na-ahụ ụzọ ha na-emere ndị ụmụaka na ndị ntorobịa oriri bịambịam n'ọnụ oge ekeresimesi ọbụla ya bụ Christmas party ha nwere tennis academy na Anambra steeti ebe a na-azụ ụmụaka na ndị ntorobịa ma na-akụzikwara ha etu e si apịa tennis n'efu wee dịrịzia gaba a bịa na Amerịka ha nwere otu Fada Peter Charity Organization na Fada Peter Sports Foundation e wubere otu Fada Peter Charity ka ha nye aka hụ n'ọrụ inyere ndị ogbenye na ndị ọrụsị aka ha na-aga na ịhụ na nkwado ọrụ inye ọgwụ n'efu ndị Sports Foundation keta ọrụ ịkwado ụmụaka na ndị ntorobịa ihe Fada Peter Group na-arụ na Amerịka eri afọ isii ndị Fada Peter Charity Group na Amerịka na-ekpokọta summer tennis program maka ụmụaka Eri afọ atọ gara aga a malitekwara ịkpọkọta ụmụaka na ndị ntorobịa a mụrụ na Amerịka na-akụziri ha asụsụ na omenala Igbo. E nwekwara ụmụaka ndị si Kanada nọ n'otu a. Mụ na ụmụnne m nọkwa n'otu a. N'ọnwa Julaị, otu Fada Peter Charity Group malitere obi egwuregwu na Naịjirịa. Obi egwuregwu a ga-abụ ebe onye ọbụla nwere mmasị nwere ike ịga na-akwụghị ụgwọ. A ga-enwe egwuregwu futbọọlụ ụkwụ, lawn tennis court, volleyball, basketball, ebe a ga-egwu mmiri nke a na-akpọ swimming pool. A ga-enwekwa nnukwu ụlọ ọgbakọ maka mmemme ndị otu Fada Pita niile n'ụlọ ahụ ka a ga-enwe onyinye ha ga na-adị ha ga-eji ụlọ ahụ nwere ebe ha ga na-ahụ ndị ọrịa n'efu anyị na-ayọ ndị Chukwu gọziri ka ha nye aka na ọrụ a malitegoro biko nụ Obere azụ kpata obere nkụ, nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ. Na mmechi, na aha ụmụaka ndị Summer Tennis Program na ndị Fada Pita International Igbo Kids Academy, anyị na-ayọ amara Chukwu